o kɔfɛ an bɛ sɔli kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan n'o ye muhamadu ye sɔlawatu rabi wasalamuhu alayi an bɛ alahu taala deli ala ka an nafa n'a hɔrɔma ye diɲɛ ani lahara an bɛ alahu taala deli limaniya ani sutura ni garijɛgɛ ɲuman ala ka di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma An bɛ Allahou ta Alaa deli an ka hamina ko dogolenw an'a bangenen Ala ka sababu ɲuman di an ma o la, an bɛ Allahou ta Alaa deli jamana in Ala k'a mada hɛrɛ la, Ala ka kisi di fasoden bɛɛ ma, Allahou kan'an si to janfa la, Ala kan'an to namara la, Ala kan'an malo diɲɛ na, Ala kan'an malo lahara, Ala kan'an malobaga bila an na, Allahou k'an kanu to ɲɔgɔn na, Ala k'an funu fɔ ɲɔgɔn kɔ, Ala k'an ka kafow laban jannatul firdawusu kɔnɔ.

cɛ dɔ nana a ma a ye kumakan kelen in fɔ ala kira ye a ko i k'a dɔn ala ka ciba ne bɛ ɲumanya kɛ n balima dɔw ye ani masurunyamɔgɔ dɔw nka u b'a sara n ye juguman de la ala kira ko salalahu alayhi wa sallam a ko i bɛ lahalaya min na n'a y'a sɔrɔ i y'a fɔ togo la k'a fɔ a bɛ togo min na o tuma to i ka lahalaya la i k'a dɔn a b'i komi e bɛ ka u ladumuni Bugunjɛ kalaman de la o tuma maa o maa ni e bɛ ka ɲumanya kɛ i balimaw ye u tɛ k'a sara i ye e ka muɲu i ka sabali i ka ko in di Alahu taala ma o tuma Ala kira ko ko i k'a dɔn Alahu taala tɛna i balima ninnu dɛmɛ i kan togoya si la nka e bɛ ɲumanya min k'u ye a b'i komi u sen bɛ bugunjɛ kalaman de la u tɛ lafiya ni a ye togoya si la o tuma i ka kɔntine i ka ɲumanya fɛ i kana a fɔ k'i bɛ balimaw ka juguya lajɛ walima i b'u ka bɛnzɛnkɔya lajɛ walima i b'u ka dabaliw lajɛ la i kan'o lajɛ e k'i ɲɛsin i ka ɲumanya ma o de la kodɔnnaw ko ten maa min ni e bɛ boli la n'i ko i b'i kɔfilɛ n'i ma kɔlɔsi i ka boli bɛ tiɲɛ i bolo o tuma an bɛ alahu taala de deli ala ka an kɛ ɲumankɛlaw ye an bɛ alahu taala deli ala ka an ka laɲiniw sabati wasa ani kɔrɔta ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'o k'an ye ala kira hɔrɔma kama salatu barika kama sɔli ala muhammad

ka wasa ni kɔrɔta di an bɛɛ lajɛlen ma o de la abubakiri ka kisa a bɛ an ladɔnniya nin cɛ in fana ka ɲininkali la tugun ni ka jidili kɛ an kan sabula abubakiri sidiki a tɛnɛnmuso den dɔ tun bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko masta i k'a dɔn abubakiri de kun jɔlen don n'a ka dumuni ye a ka balo a ka donfini foyi tɛ kɛ cɛ in ka so ni abubakiri tɛ nka o cɛ in de ye jɛnɛya nkalon da an ba ayisa la o tuma abubakiri y'a kale ko ale tɛna ɲumanya kɛ cɛ in ye tugun Allahu taala ko Abubakari ma a ko o tuma Abubakari e t'a fɛ ne Ala ka yafa i yɛrɛ ma wa yala e bɛ se k'a fɔ k'a fɔ fiɲɛ tɛ e Abubakari ni ne ne Ala ni ɲɔgɔn cɛ o tuma o yɔrɔ bɛɛ Abubakari a y'a ka kaleli kɛfara bɔ ni ka tila ka ɲumanya kɛ cɛ ye min jidilen don ka tɛmɛ kɔrɔlen in kan ɔ nin b'a jira an na k'a fɔ ni maa ye juguya ta ka i sɛgɛrɛ a ye bɛnzɛn kɔniya ta ka i sɛgɛrɛ a y'i ka ɲuman nagaro o tuma i kana'a fɔ k'i bɛ ɲuman in jɔ sabula an balimakɛ in ale balimaw ye min k'a la an b'a fɔ k'a man jugu dɛ nka a tɛ abubakiri ta bɔ dɛ u ma jɛnɛya nkalon da a la u ma jɛnɛya nkalon da a den na ɔ abubakiri denmuso bɛ ala kira de kun danfɛnw na sɔn hɛrɛma ɔ ni e ye jɛnɛya nkalon da o la est ce que fɛn bɛ yen min ka bon ka tɛmɛ o kan wa nka alahu taala ko abubakari ma a kana ɲuman in tigɛ o tuma a k'a ka kaleli kɛfara bɔ a ka tɛmɛ n'a ka ɲuman ye sabula n'i bɛ ɲuman kɛ ala kama ka ban i kana danfɛnw lajɛ tugun e bɛ k'a kɛ ala min kama ni ala y'a dɔn e ye ka ban mɔgɔw to yen mɔgɔw ka tɛmɛ n'u ta ye o tuma an bɛ alahu taala deli ala kana an kɛ fitiri Tiriwalew ye an bɛ Alahu taala deli maaw ka juguya n'u ka ɲumandɔnbaliya o kana an ka ɲumankɛw tiɲɛ an bolo o de la an bɛ Alahu taala tando ka Alahu taala barika da min ye danfɛn bɛɛ lajɛlen dabaa ma ye an bɛ seereya k'a fɔ ma si tɛ yen fɔ n'a kɛra alahu taala kelen pe ye an bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi muhamadu sallallahu alayhi wa sallam alahu taala ka jɔn don a ka ciden don o tuma yann'an ka don walan kɔnɔ a jɛ an bɛ o masa in deli a ka nɛnkun di an ma nɛnkun min n'o bɛ se ka Alahu taala ka nɛɛmaw barika da a ka dusukun di an ma dusukun min n'o bɛ se ka Alahu taala ka nɛɛmaw ko suma an bɛ Alahu taala deli a ka farikolo di an ma farikolo min n'a sabalilen don ala ka lajarabili kow kɔrɔ o de la nin bɛ n hakili jigin ala ka jɔnba dɔ la jɔn in ale de tun kelen bɛ dugu balo dugu bɛɛ a kelen de b'a balo fi sabilila nka lajarabili nana a nana dɛsɛ dugu balo la k'a kɛ kabila ye a nana dɛsɛ kabila balo la k'a kɛ du ye a nana dɛsɛ du balo la k'a kɛ a yɛrɛ n'a muso n'a denninw a nana dɛsɛ o fɛnɛ na o tuma fo ka na dɛsɛ a yɛrɛ kelen pe bɛ min don a da kɔnɔ o de la an lamɛnlikɛ jamakulu Alahu taala bɔyɔrɔ ka ca dɛ Ala bɔyɔrɔ ka ca ɔ cɛ in nana mun kɛ a y'a cɛ siri o tuma ale bɛna taa Alahu taala wele kungo kɔnɔ walisa a bɛ lahalaya kɔrɔ min na o ka segin a ma a taara kungo kɔnɔ a ye tu dɔ ye a bɛ ka gɛrɛ tu in na a bɛ ka mankan dɔ mɛn a t'a faamuya a bɛ ka gɛrɛ dɔɔni dɔɔni kabini a tɛ mankan faamu a bɛ ka mankan faamu fo ka n'a kɛ a ye gɛrɛla tu in na a bɛ ka kumakan in yɛrɛ mɛn ka fɛrɛ kumakan in bɛ ka mun fɔ kumakan in bɛ k'a fɔ alhamdulillahi alladhi afani ala kathirin mimman ibtala bihi kathiran min khalqi wa sallallahu ala muhammad kumakan in bɛ k'a fɔ tanu bɛ masa ye masa min ye ne lafiya ka tɛmɛ a ka danfɛn sɔn caman kan a ye danfɛn minnu lajarabi ala ka nɛɛma kɛ Muhammad kan cɛ in gɛrɛla a y'a kun don tu kɔnɔ a ɲɛ b'a la cɛ min bɛ ka nin kumakan in fɔ a dalen don a kɔ kan cɛ in ɲɛ fila fiyenen don a bolo fila salen don a sen fila salen don o de bɛ ka ala wele ko tanu bɛ masa ye masa min ye ale lafiya ka tɛmɛ a ka danfɛn sɔn caman kan a ye danfɛn minnu lajarabi ala ka nɛɛma kɛ muhamadu kan aa ala jɔn in min dɛsɛra a dahirimɛ na ale dabali banna yɔrɔ e ta ye dɔrɔn i ma dumuni de sɔrɔ nka e ko k'i bɛna ala wele i ka segin i lahalaya kɔrɔ la e ma ɲinɛ ala ka nɛɛma dɔ kɔ sa wa o tuma ale ɲɛ bɛnna a ye cɛ in dalen ye a a ko n balimakɛ e bɛ k'a fɔ ko alahu taala ye e lafiya ka tɛmɛ danfɛn sɔn caman kan a ye minnu lajarabi ne yɛrɛ dun ɲɛ b'a la ala ye lajarabili min da e kan o ma da danfɛn sɔn caman kan sabula dɔw ta ye ɲɛ fila minɛnen don nka sen ni bolo ka ɲi dɔw ta ye bolo kelen man ɲi nka ɲɛ ka ɲi dɔw ta ye sen kelen man ɲi mhm. nka bolo ni ɲɛ ka ɲi dɔw yɛrɛ ye nanbara ye mhm. bolo fila ka ɲi ɲɛ fila ka ɲi nka e ɲɛ fila fiyenen don mhm. i bolo fila salen don i sen fila salen don e dalen bɛ i kɔ kan e bɛ ka alahu taala wele ko tanu bɛ masa ye masa min ye e lafiya ni ka tila ka hinɛ e la ka tɛmɛ a ka jɔn caman kan jɔn minnu ni a y'olu lajarabi ni ka sɔrɔ lajarabili min dara e kan aa o ma da jɔn caman kan dɛ cɛ in ko ala jɔn in ma ɛ a ko n balimakɛ

a ko nɛn in bɛ se ka nin kumakan fɔ ala tilara ka dusukun dɔ di ale ma aa o dusukun in bɛ alahu taala ka nɛɛmaw barika da dɛ ala ye farikolo dɔ fana don ale garijɛgɛ la farikolo in sabalilen don ala ka lajarabili kow a n'a ka balawu kow kɔrɔ a ko i k'a dɔn nɛɛma banna nɛɛma banna i nɛn bɛ se ka ala ko suma dusukun bɛ ala barikada farikolo sabalilen don masibakow kɔrɔ yala mun de bɛ yen ko ala y'i jɛ o la tugun nka bi ee ni ala ye nin dɔ la kelen k'an na an b'a fɔ ko ala ye lajarabili min da anw kan k'a ma da danfɛn kan o de la o de la e ma ibnu abbas ala kira ye a daji tu cɛ min da kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam o ibnu abbas ala kira ko a ma a ko ala n bɛ a ɲini i fɛ i ka nin ladɔnniya i ka kuranɛ fasirili la o ibnu abbas ko ko alahu taala kɛlen ka ale lajarabi ni ɲɛ fila ntanya nin ye o tuma ko ala ye nɔɔrɔ dɔ di ale ma min hɛrɛ ka fisa ka tɛmɛ ɲɛ fila in kan o tuma ni ala ye ɲɛ fila minɛ i la a bɛ nɔɔrɔ dɔ de di i ma dusukun na min bɛ ɲɛ fila in pilasi ta o ka fisa ka tɛmɛ ɲɛ fila in kan o tuma ni alahu taala y'i lajarabi o tuma a dɔn k'a fɔ lajarabili in ye hɛrɛ de ye nka bi anw senw ka ɲi an bolow ka ɲi an ɲɛw ka ɲi nka ko wari tɛ an kun dɔrɔn aa an b'a fɔ ko ala ɲinɛna anw kɔ ko masiba yɛrɛ de tɛ yen ala ma min jigin anw kan nka e ka nanbaraw ni fiyentɔw ni maa fankelen salenw a fɔ olu ye ban k'u ka miliyari di i ma e kɛnɛman ka kɛ i komi olu olu ka kɛ i komi e ye i b'a dɔn o de la k'a fɔ ko kɛnɛya nafa b'a la o de la tuma min na alajɔn in ye nin ye aa alajɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ale ta man bon a seginna ka taa to ale y'a ye k'a fɔ ala ma ale lajarabi o tuma an b'o masa in deli a ka nɛnkun di ne ni aw ma an bɛ se ka alahu taala barikada ni nɛnkun min ye ni ka ala kosuma ni nɛnkun ye ni ka tila ka alahu taala barikada ni dusukun ye dusukun min ni alahu taala y'o d'an ma an b'o masa in fana deli a ka farikolo di an ma farikolo min ni a bɛ se ka sabali ala ka lajarabili kow kɔrɔ n'o ye banaw ye sabula alakira ko bana su kelen o bɛ jurumu min kafari nafila jɔko ba kelen tɛ se k'o kafari nka a saratu ye mun ye n'i ye bana in di ala ma nka n'i y'a di baden juguw eh, ma i y'a di faden juguw ma mm-hmm. i y'a di sinamusow ma mm-hmm. a ah, n'o kɛra e ta in tɛ kɛ jurumu kafari ye ah. tugun dɛ o tuma an bɛ alahu taala deli mm-hmm. ala ka an kɛ ala kosumabaw ye o tuma an b'o masa in deli an bɛ baara fɛn o fɛn kɛ a ntiinin a n'a kumaba ala k'a minɛ an ye sabula baara min n'a minɛna dɔgɔya t'o la tugun nka baara bonyana cogo o cogo ni ala ko a t'a fɛ ɛ i yɛrɛ bɛ jɔn i ka i ka fɛn na dɛ a b'i komi maa min i bɔlen don muso min nɔfɛ a ka di i ye ɛ n'i ye dɔrɔmɛ mugan fɛn san ka d'a ma a y'a minɛ a nin diyara ne ye ko i fari bɛ foni nka n'i ye miliyɔn fɛn san ka d'a ma a ko e ne mako tɛ nin na sa aa i yɛrɛ bɛ sin ka jɔn i ka miliyɔn na ten o tuma baara min ni ala y'a minɛ hali n'o dɔgɔyara k'o de nafa ka bon o tuma an bɛ alahu taala deli ala k'an ka baaraw minɛ an ye an bɛ ala deli dɔnni min ni o bɛ an nafa diɲɛ ani lahara ala k'o dɔnni don an garijɛgɛ la o de la kodɔnnaw ko ko foyi man ca ka tɛmɛ jirisunw kan nka aja korotum jiri bɛɛ tɛ den dɛ jiri n'a ka caya k'a bɛɛ tɛ den ko foyi fana man ca ka tɛmɛ jiri dentaw kan aa nka jiriden bɛɛ tɛ dun dɛ o tuma ko foyi man ca ka tɛmɛ jiridenw kan wa jiriden fana bɛɛ man di o tuma ko foyi man ca ka tɛmɛ dɔnnikɛlaw kan nka dɔnni min bɛ maa nafa diɲɛ ani lahara o dɔnni ka dɔgɔ o de la an b'o masa in deli a ka an sɔn dɔnni na dɔnni min bɛ an nafa diɲɛ ani lahara sabula dɔnni fɛn o fɛn n'o kɛra maa lebuli dɔnni ye aa o dɔnni nafa dɔgɔyara dɛ awɔ fo e k'a yira de k'a fɔ karisa lebu ye nin ye mm. i ka dɔnni sira fɛ o tuma o dɔnni nafa banna mm-hmm. o tuma o de la nabila isa mm-hmm. alayhi wa ala nabiyina salam a n'a ka hawariyunaw sabula a bɛ fɔ ala kira nɔfɛmɔgɔw ma ko sahabaw a bɛ fɔ musa nɔfɛmɔgɔw ma ko nukabaw a bɛ fɔ isa nɔfɛmɔgɔw ma ko hawariyunaw o tuma a n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ u taara tɛmɛ wulu salen de la wulu in salen don a fununen don a kasa bɔlen don a tuma min u sera a ma nɔfɛmɔgɔ ninnu y'u nun minɛ a dɔ ko foyi kasa man go ka tɛmɛ nin wulu in kan dɔ fana ko a foyi cɛ man jugu ka tɛmɛ nin wulu in kan a fununen bɛ a finnen don ntumu bɛ ka munumunu a la a nin filɛli cɛ ka jugu dɛ nka nabila isa ye mun fɔ isa ye wulu in dalen lajɛ ale m'a nun minɛ dɛ aja ale ko ko ale yɛrɛ ma foyi ye min cɛ ka ɲi jɛli la ka tɛmɛ wulu in ɲinkisɛ kan o tuma ala ka jɔn ɲumanw bɛ tan de o tuma fɛn juguyara cogo o cogo olu bɛ a yɔrɔ ɲumannin de lajɛ k'o tanu nka anw bɛ yɔrɔ i lajɛ de hali n'i bɛɛ ka ɲi i yɔrɔ min bɛ yen n'i bɛ se ka sabote n'o ye dɛ anw b'o de fɔ k'i dɔgɔya walisa i ka dɔgɔya mɔgɔw ɲɛ na o tuma o tɛ ala jɔn ɲuman ye o tɛ dɔnnikɛla ka baara ye o tuma i bɛ maa lajɛ de a yɔrɔ min ni o ka ɲi n'o fɔra n'o b'a to maaw ka dannaya bɛ bonya a kan o tuma i b'o de lakali o tuma Isa ko foyi man jɛ ka tɛmɛ wulu in ɲinkisɛ kan ɔ ka sɔrɔ a dun ɲinkisɛ jɛlen don fɛnɛ de ko ye o tuma ale ye a ɲuman de fɔ o tuma nin b'a jira an na ko an kana fɛnw juguman fɔ o tuma an bɛ Alahu taala deli dɔnni nafama min bɛ an kisi diɲɛ ani lahara ala k'a nɔgɔya an ye an bɛ alahu taala deli garijɛgɛ yiriwalen min bɛ an sutura diɲɛ ani lahara ala k'a don an garijɛgɛ la an bɛ alahu taala deli ala ka an n'an lamɛnni jamakulu ala ka an bɛɛ lajɛlen kɛnɛya ka bɔ lanɔgɔlibana ni jankarobanaw ma an bɛ tanga ɲini alahu taala fɛ ka bɔ dɔnni ma dɔnni min n'a bɛ t'an se halaki ma ni nafa t'a la an bɛ tanga ɲini alahu taala fɛ ka bɔ dusukun ma dusukun min n'a tɛ siran alahu taala ɲɛ sabula dusukun o dusukun n'o ma siran ala ɲɛ o dusukun senfow tɛ maloya ala kota la ɔ ni senfo min fana ma maloya ala kota la ala kira kanu ladabu cɛɲi o o ji tɛ se ka bɔn o farikolo in kan o tuma an bɛ Alahu taala deli Ala ka dusukun di an ma min bɛ siran Ala ɲɛ nka Ala kana dusukun di an ma min tɛ siran ale Alahu taala ɲɛ o tuma an bɛ Ala deli ni ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ ni ma ni min n'a tɛ fa ni ni tɛ fa aa o de bɛ ni se tasuma kɔnɔ yɔrɔnin kelen. sabula kodɔnnaw ko ala kira ka kumakan na ko atama'u yuzihibul hikma nata a bɛ dɔnnikɛla ka kodɔn bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ a la o tuma an bɛ alahu taala deli ni min n'a tɛ fa alahu taala kana o ni nɔgɔya an ye an bɛ ala deli ka tanga ɲini ala fɛ duwawu min ni alahu taala t'a tulo jɔ a kɔrɔ k'a lamɛn o tuma alahu taala kana o dugawu nɔgɔya an ye dugawu min ni ala b'a lamɛn ala k'o nɔgɔya an ye o tuma an b'a fɔ alahu taala ka kisi ni nɛma caman kɛ nin cɛba in kan a n'a so dunkew a n'a ka sahabaw ani maa minnu sen dara a sen dan nɔ na fo alikiyama jɔ kɛnɛ kan ala ka ne ni aw ye o cɛbaw an'o musobaw la o tuma an b'a fɔ alahu taala ka jɔnw an lamɛnni jamakulu bi an bɛna boli sahaba belebele dɔ de kan sahaba min n'a ka bonya an tɛ se k'a fɔ k'a se a dan na wa ale de ka fisa ka tɛmɛ sahaba bɛɛ kan ye bɛɛ lajɛlen kan n'i ma o sahaba in dɔn mm. a bɛ fɔ o de ma abubakar siddiq mm-hmm. o sahaba in mm-hmm. ala kira ko o abubakar de ka kiti la mm-hmm. a ko allahu taala ye ne ci ka na aw adamadenw ma fa kultum kadhabt danfɛn bɛɛ ko muhamad i ye kalon tigɛ mm. wa qala abubakar abubakar kelen de wulila k'a jɔ a ko sadaka ala kira ye tiɲɛ fɔ o tuma ala kira ne dar'i la wa n y'i tiɲɛtigiya wa i ye tiɲɛ fɔ o tuma ko abubakar ye ne muhamadu dɛmɛ ni a ni an'a ka nafolo ye a ko yala aw bɛ ne jɛɲɔgɔn to n ye wa o tuma ko nin kumakan in kɔfɛ maa si ja ma gɛlɛya ka abubakari dɔgɔya tugun o de la o ciden belebele in a b'a fɔ an ɲɛna a ka kumakan wɛrɛ la a ko ma tala'ati shamsu tile ma deli ka bɔ kɔrɔn fɛ wala gharabat ka taa bi tilebi fɛ ala ahadin ko a jɔra danfɛn dɔ kan ba'da nabiyina wal mursalin cidenw ni nabi ɲumanw kɔfɛ khayrun min abi bakr cɛ min hɛrɛ ka bon i komi abubakiri ko o ma deli ka kɛ cidenw ni nabi ɲumanw kɔfɛ tile ma deli ka bɔ kɔrɔn fɛ ka bi tilebi fɛ k'a jɔra danfɛn dɔ kan min hɛrɛ ka bon ni abubakiri ye o de la an b'a fɔ ni abubakiri kofɔra dɔrɔn tiɲɛ kofɔra ni tiɲɛ fana kofɔra dɔrɔn limaniya kofɔra o tuma nin cɛ in n'i ma nin dɔn an b'a fɔ de hadha imamul muslimin silamɛw ka alimami ani silamɛw ka ɲɛmɔgɔ o de ye nin cɛ in ye ba'da sayyidil alamina danfɛnw bɛɛ lajɛlen kuntigi kɔfɛ abubakari de ye silamɛw ka alimami ye n'i ma nin cɛ in dɔn hadha alladhi ya'ti aminan yawma alqiyama nin cɛ in de bɛ na alikiyama jɔ don a hakili sigilen i komi tiga tulu nin cɛ in de bɛna alikiyama jɔ kɛnɛ kan a hakili sigilen i komi mɔgɔ min yera na den hakili sigilen don cogo min a ka daraka ko la o tuma abubakar sidik kɔni hakili sigilen de bɛna alikiyama jɔ kɛnɛ kan o de la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko law kuntu mutakhizan khalilan a ko n'a y'a sɔrɔ ne muhamadu kun kan ka teri minɛ n yɛrɛ la ka sɔrɔ a ma kɛ ne dabaa ma ye lattakhaztu ababakr ko ne tun bɛ abubakiri de minɛ k'a kɛ n teri ye nka ala de ye ne muhamadu teri ye a ko nka sa walakin nka abubakiri akhi abubakiri ye ne balima de ye wa sahibi ne muhamadu jɛɲɔgɔn fɛnɛ don o de la alakira ko cɛba in ka hakɛ la tugun a ko ala danfɛnw a y'aw hakili dayɛlɛ ni ka dusukun dayɛlɛ ni ka aw tulo majɔ ka aw dusukun dade inna khayra hadhihil umma i k'a dɔn nin mantɔn in bɛɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a cɛ a n'a muso cɛ min hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ mantɔn in bɛɛ kan ba'da nabiyiha mantɔn in nabi ɲuman kɔfɛ n'o ye ne yɛrɛ muhamadu ye ababakirin ko abubakiri de hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ mantɔn in bɛɛ kan ne muhamadu kɔfɛ summa umar o kɔfɛ ko umar bun khatabu bɛ da o kan o de kama don dɔ muso dɔ nana ala kira yɔrɔ sallallahu aleyhi wa salam o tuma muso in nana ka kunnafoni dɔw ɲini ala kira ye muso in kunnafoni o tuma a ye muso in yamaruya ko kɔfɛ k'a ka segin ka ɔ muso in ko a ko in lam ajidka a ko ala ka ciba ni n seginna ka na siɲɛ filanan na ni n ma i sɔrɔ yan dun muso in ka laɲini ye yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na muhamadu dun kɔrɔla ka ban o tuma ni n seginna ka sɔrɔ i somayɛlɛmana o tuma n b'a kɛ cogo di n kan ka n ɲɛsin jɔn ma alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko in lam tajidni n'i nana n'i ma ne muhamadu sɔrɔ yan nɔ pewu faati ababakiri o tuma na abubakiri yɔrɔ o tuma i bɛ abubakiri sɔrɔ yan ni o y'i bila bolo min kan o kɔrɔ ye ne muhamadu fana tun b'a kɛ ka dan yen de o de la nin b'a jira an na k'a fɔ abubakiri a ka fisamantiya

abubakar sidiki a ɲɛji bɔra a kasi la abubakar ko wa hal ana wa mali illa laka ya rasulallah e ala ka ciba i kana n'a fɔ sa ne yɛrɛ abubakar ni n ka nafolo ye jɔn ta ye fo n'a kɛra e muhamadu ye ne ni n ka nafolo bɛɛ ye e de ta ye o tuma i kana a fɔ k'a fɔ ne ka nafolo y'i nafa ni bɛɛ ta ye ne ni n ka nafolo ni n ka fɛn bɛɛ ye e de ta ye o de la e m'a ye abubakari sidiki tuma min na n'a ni alakira bɛna taa hijira la a donna a ka so kɔnɔ a tiɲɛ wari bɛɛ tun bɛ bɛn dirihamu kɛmɛ wɔɔrɔ de ma a y'a bɛɛ ta a nana a bɛɛ di alakira ma ɔ o dun y'a sɔrɔ abubakari fa ma silamɛya fɔlɔ n'o ye abi kuhafa uthman nka a ɲɛ kun man ɲi kosɛbɛ o tuma abubakari bɔlen a fa ko abubakari denmuso ma n'o ye asuma'u ye a ko asuma taa i fa ka waribilayɔrɔ lajɛ n bɛ i fa dɔn cɛ min don a karilen don ka an ka nafolo bɛɛ ta k'a di muhamadu ma o tuma taa a ka waribilayɔrɔ lajɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ a ye dɔ to yen asuma'u taara o de la ee denw lamɔna ninnu fɛ koyi ala kira ye sahabaw lamɔ cogo min sahabaw fana y'u denw lamɔ o cogoya de la ɔ ni nin ye e ni ne den ye aa a bɛ na de ko ee bɔn a ma foyi foyi de to yen hali bi tilelafana a m'a to yen nka asuma'u bɛ na mun kɛ asuma'u y'a dɔn ale mɔkɛ ɲɛ man ɲi kosɛbɛ ale dun fa taara ni nafolo bɛɛ ye bɛlɛkisɛ minnu bɛ yen n'olu ni wari mankan ka surun a y'olu de tɔmɔ k'o kɛ ka bɔrɔnin dɔ fa ni ka n'o yuguyugu a fa ɲɛkɔrɔ a mɔkɛ ɲɛkɔrɔ a ko i k'a dɔn abubakari ma taa ni dɔrɔmɛ kelen ye an ka wari bɛɛ dafalen bɛ yan o tuma a bɛ fɔ ninnu de ma ko denw o tuma an bɛ alahu taala deli den barikamaw ala k'a don an garijɛgɛ la o de la ko abubakiri sidiq an b'a fɔ ala min ye lawurusi dabama ye ale de ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi don ɔ an b'a fɔ o la bisimilahi an bɛna wala in daminɛ ni alahu taala tɔgɔ barikama ye arahman diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi don i komi diɲɛ nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi fɛnɛ ye ala ye cogo min nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ yen ala b'o di adamadenw ma diɲɛ kɔnɔ o de la alakira b'a fɔ rahmana dunya wa rahimahuma diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ani diɲɛ nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ani lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi awɔ diɲɛ nɛɛma labɔlen don aja nka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ ala y'o di dɔw ma awɔ bɛɛ ma kɛ olu yɛrɛ ka baara to mɔgɔw yɛrɛ dabali bɛ ban karisa tɛ baara kɛ a ma kalan a tɛ fɛn dɔn nka diɲɛ nɛɛma bɛɛ b'a bolo o tuma o nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen ala b'o di dɔw ma nka i b'a sɔrɔ a sɛnɛna ka bila a ɲɛ awɔ n'i kɔni ye mɔgɔ ye ka ɲɔba tigɛ foroba dɔ de binna yan'ale ka ɲɔ in sɛnɛ o o tuma lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi o fɛnɛ alahu ye o tuma an b'a fɔ o masaba in a ka laɲini de bolila sisan a b'a fɛ ka cili kɛ ka na danfɛnw ma cidenya tigɛ waati la sabula isa tɛmɛnen san kɛmɛ duuru ani san mugan san kɛmɛ duuru ani san bi wolonfila ciden ma na o tuma alahu taala b'a fɛ ka ciden dɔ ci walisa ka se ka diinɛ lasegin ka na a lulu kisɛlama la ka na a hakika la k'a saniya i komi jaman nɔgɔ tɛ a la sabula danfɛnw tun ye diinɛ nɔgɔ ni ka ala kelenbantiya nɔgɔ o tuma ala b'a fɛ ka ciden dɔ de ci ka na o ciden n'o cira a bɛna ɲɛnamaya ani adamadenya bɔ ɲɔgɔn tɔɲɔ dibi la ni k'a sɛnsɛn ka n'a bila ɲɔgɔn dɛmɛ ani kanda fitinɛ yeelen na o tuma o ciden in n'o nana a bɛna adamadenya bɔ yaada ni waso o ba dingɛ kɔnɔ ni ka adamadenya sama ka n'a bila kanda o tenten kun kan o tuma alahu taala a ye suganteli kɛ a ka ciden na a kan ka ciden jumɛn ci ni o de bɛ se ka nin baara in kɛ k'a dafa o ye jɔn ye muhamadu bun abudilahi o de ye muhamadu ye min ye abudulahi ka dankelen ye an ba aminata kan jetura o tuma kisi ani nɛɛma bɛ o muhamadu kan o tuma alahu taala ye wahayu jigin i k'a dɔn kuranɛ o ka voyage daminɛna sankaba ani dugumakolo ni ɲɔgɔn cɛ ni jibirila ka taa ni ka segin ye o tuma min ye taamaw la barikama ye o tuma aja an ka sigida taama sɛrɛ jamakulu in a sabatira sisan o tuma sigida jamakulu an bɛɛ lajɛlen k'an hakili jakabɔ awɔ taama sɛrɛ jamakulu a sabatira nka taama in a ko bonya ani a hami ani diɲɛ yɛrɛ yɛlɛmali ani ka danfɛnw ka lahalayaw furuku janfa k'a bɔ a ɲɛ jugu kan ni k'a bila a ɲɛ ɲuman kan ni ka danfɛnw ka dusukunnasiri ni k'a bɔ nɔgɔlenya la ka n'a bila jɛlenya la ni ka fini kɔrɔ foosi ka bɔ danfɛnw na ni ka fini kura bila o pilasi la o koɲɛ bɛɛ lajɛlen tara k'a kalifa sɛrɛ jamakulu min na o sɛrɛ jamakulu ye saba ye muhamadu wahayu kuranɛ wala muhamad wahayu kuranɛ o tuma nin saba de bɛna diɲɛ furuku janfa ni k'a bɔ a ɲɛ jugu kan k'a bila a ɲɛ ɲuman kan nka min ye kabako ye aja an ɲɛ b'a la sɛrɛ jamakulu in jɔlen don a tɛ ka taa awɔ muhamadu jɔlen don wahayu jɔlen don kuranɛ jɔlen don u tɛ ka taa nka a b'i komi u bɛ ka cɛ dɔ de kɔnɔ o cɛ in jɔyɔrɔba b'a la sɛrɛ jamakulu in na i komi tuma dɔ aja korotum Ɛɛ mɔbili bɛ labɛn ka ban sofɛri bɛ yen convoyeur bɛ yen ɔ paranti bɛ yen nka mɔbili bɛ jɔ ka mɔgɔ dɔ kɔnɔ ni o mɔgɔ in ma na mɔbili wuli man di dɛ a wuli man di nka sofɛri tɛ paranti tɛ convoyeur tɛ. wa mécanicien yɛrɛ tɛ min bɛ mobili dépanner sira la nka n'o ma na mobili wuli man di o tuma sɛrɛ jamakulu in labɛnna a jɔlen don u bɛ ka cɛ dɔ de kɔnɔ sɛrɛ jamakulu tɛ ka lama fo o cɛ in ka na nka cɛ min bɛ ka kɔnɔ aja nabi ɲuman tɛ ciden tɛ nka ka fara nin bɛɛ kan o tuma ale de bɛ na ciden in ka baara dafa a bolo ɔ sɛrɛ jamakulu in jɔlen tora u bɛ jateminɛ na u bɛ filɛli la ɔ kɔnɔmisɛnw ye mankan bɔ nisɔndiya kumakan sinna ka cun u kan u sinna ka cɛ dɔ ɲɛsinnen ye ka na o cɛ in bɛ walawala u ye tuma min ɔ sɛrɛ jamakulu yɛrɛ bɛɛ sinna k'a fɔ wa jaa abubakiri ko abubakiri nana awɔ abubakiri nana ɔ cɛ min nana sisan k'i k'a dɔn n'i ma nin cɛ in dɔn n'o ye abubakiri ye ko nin cɛ in de bɛ n'a fɔ ala ka nabi ɲuman ye waati bɛɛ tuma bɛɛ ka sɔrɔ a nɛnkun tɛ yiran-yiran hmm. a tɛ sigasiga ni nabi ɲuman ko n ko ale de b'a fɔ sɔdakita i ye tiɲɛ fɔ hmm. sɔdakita i ye tiɲɛ fɔ sɔdakita i ye tiɲɛ fɔ cɛ min nana sisan ni sɛrɛ jamakulu tun bɛ k'a kɔnɔ n'o ye abubakiri ye ale de bɛna kɛ nabi ɲuman in jɛɲɔgɔn ye a ka hijira la ka bɔ maka ka taa madina o cɛ in i k'a dɔn ale de bɛna dɔnni kɛ dɔnni danganiya la wa k'a fɔ kuresiw u bɛna nabi ɲuman in ɲini wa u bɛna maaw bila a nɔfɛ u ka se ka nabi ɲuman in faga wa ni maa o maa tugura a kɔ o tigilamaa bɛ faga a nɔfɛ nka cɛ in sɔnna k'o sugandi ka kuresiw ka kɔnɔna juguya an'u ka dabali jugu a y'a bɛɛ dɔn a ko o tuma ne tugura e muhamadu kɔ ni n ni ani n ka nafolo ye cɛ min kun bɔra n'o ye abubakiri ye ni sɛrɛ jamakulu kun tɛ se ka taa a kɔ n'i ma o cɛ in dɔn ale ye cɛ de ye i k'a dɔn a bɛna silamɛw lasegin ni ka na u ka sababa ma don min u ka nabi ɲuman sanga bɛ fɔ u ye o don i k'a dɔn cɛw kun ko ko ni maa min ko ko nabi ɲuman fatura u b'o kunkolo tigɛ nka i k'a dɔn ale de nana maaw lakunu ka u segin u ka sababa ma cɛ min kun bɔra mm. ni sɛrɛ jamakulu kun tɛ se ka taa k'a to i k'a dɔn o de ye cɛ ye mm-hmm. don min sakifa don bɛ kɛ n'o ye don min ni nabi ɲuman in soma yɛlɛmana fɔnkɔɲɔgɔnkɔ nana silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ansɔriw ko k'olu de kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye muhajiriw ko k'olu de kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye cɛba in su barikama dalen bɛ i komi cɛ min nana ni ka o ko kurakuraya ni ka bɛɛ lajɛlen pilasi yira i la ni ka silamɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i komi cɛ kelen o tuma o cɛ in de nana n'o ye abubakar o tuma n'i ma cɛ dɔn sɛrɛ jamakulu tun bɛ ka cɛ min kɔnɔ ni o cɛ in kun tɛ i k'a dɔn don min maaw murutira ka bɔ silamɛya la ni nabi ɲuman soma yɛlɛmali ye a silamɛya tun bɛna sin masiba de ma wa silamɛya tun bɛna sin lajarabili de ma wa o lajarabili tun bɛ kɛ sababu ye ka silamɛya ban nka cɛ in de nana k'o fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ban sabula nabi ɲuman soma yɛlɛmalen i k'a dɔn maaw bana jakadi ma maa dɔw murutira maa dɔw ye nabiɲumanya wele u yɛrɛkun na o tuma o fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ni o murutili i k'a dɔn cɛ in n'o ye abubakiri ye ale de nana a sen da o ko in kan ni ka o ko in ko o fitinɛ duga o tuma cɛ nana cɛ min wajibi kun don a ka na walisa a ka fara ciden kan ni ka se ka cikan se k'a dafa alahu taala ye ciden sugante ni cikan min ye walisa ka se ka diɲɛ yɛlɛma ka bɔ halakiliba dingɛ kɔnɔ ni ka diɲɛ saniya k'a bila kisi tentenkun kan ni ka tila ka ɲɛnamaya in tilen o tuma k'a bɛ fɔ ko nin de ye baara yɛrɛ yɛrɛ ye n'o ye rɔli yɛrɛ yɛrɛ min ni abubakiri nana o kama i komi an b'a ye cogo min ni abubakiri kun ma na kira fatulen kɔfɛ nin ko ninnu kun tɛ se ka ɲɛnabɔ ni abubakiri kun ma na maa min kun b'a fɔ waati bɛɛ kira i ye tiɲɛ fɔ i k'a dɔn o maa kun tɛ sɔrɔ o tuma ko o de kama alahu taala ye abubakar a y'a sugante ni k'a kɛrɛnkɛrɛn ka sɔrɔ ciden tɛ nabi ɲuman tɛ nka cikan in ale de bɛna dafa nabi ɲuman ni ciden kɔfɛ o de la don dɔ ala kira salalahu aleyhi wa sallam tuma min na n'a ni ni cikan nana a ma ka bɔ a dabaa ma yɔrɔ maa fɔlɔ min limaniyara a la cɛw la o kɛra abubakar ala kira a kun sigilen don sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ don dɔ i komi an sigilen bɛ cogo min tan ɔ ala kira a kun bɛ k'a ka funankɛniya donw a kun bɛ ka hakili jigin kɛ olu la ɔ a ka funankɛniya donw a kun bɛ k'o misaliya bɔ aja korotumu nin ye koba ye dɛ nin de tiɲɛna anw ka bi ɲɛnamaya kɔnɔ ɔ n'i seginna i kɔ an ka jamana in yɛrɛ kɔnɔ san bi naani bi duuru fɔlɔ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw cɛkɔrɔbaw bɛ u mɔdenkɛw fara ɲɔgɔn kan anw kamalilama an tun b'a kɛ tan an fa ye an bɛ nin kɛ tan an bɛ nin kɛ tan musokɔrɔbaw bɛ denmusow fara ɲɔgɔn kan mm-hmm. anw npogotigilama an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan ɔ i tun bɛ denw wele de k'i ka kunun lakale u ye mm-hmm. nka bi aja korotumu e ma ye cɛkɔrɔba yɛrɛ hali denmisɛn baro man d'a ye n'i ko buwa yala e ka denmisɛnninya kuma aw tun b'a kɛ cogo di a b'a fɔ de dangaden wuli ka bɔ yen i fa ka denmisɛnninya y'i dala kuma ye wa mɛ tiɲɛ yɛrɛ fana na i dala kuma tɛ dɛ aja korotumu sabula ale y'a ka denmisɛnninya kɛ kurusi yoroyoro la ale y'a ka denmisɛnninya kɛ buwati lataa la ale y'a ka denmisɛnninya kɛ bukili fankelen don na mhm. ale y'a ka denmisɛnninya kɛ ka kunkolo garisonne ah. ka kunkolo fankelen di ɛ eh, ale bɛ se ka o lakale e ye wa han ɔ oh, musokɔrɔba y'a ka den npogotigiya kɛ mm. jipu kunkurunin don na ani debardɛri don na mm. ani pantalon don na ani kulɔti don mm-hmm. kun bɛ garisonne n'i y'a kɔ don ne i bɛ ala kale ko kamalenkɔrɔ don n'a y'a ɲɛsin i b'a fɔ un hakɛ to ne kun hakili la ko cɛ don ɔ ɛ musokɔrɔba bɛ se ka e sigi k'o lakale e ye cogo di n'i nana a ɲininka i bɛ i ye dangaden de ye kɛ nka i tɛ dangaden ye dɛ sabula e bɛ k'ale hakili jigin a ka wale cɛjuguw de la o tuma ni ɲuman tɛ maa o maa ka denmisɛnninya waati kɔnɔna na i tɛ se ka denmisɛnw baro dɛ e ma ye denmisɛnw ni cɛkɔrɔbaw ka baro yɛrɛ banna sisan pewu ɔ npogotigiw ni musokɔrɔbaw ka baro banna pewu kɔntɛ n'i seginna i kɔ san bi saba san bi naani i b'a sɔrɔ ni surafana dunna dɔrɔn npogotiginin bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ u mamuso fɛ yen o tuma ɔ kisaw bɛ lakale u bɛ ziirinun da u bɛ fɛnw da ɔ mɛ aw mamuso bɛ so kɔnɔ ale y'a ka jenɛsiya kɛ jipudon de la a y'a ka jenɛsiya kɛ porodimun de la a y'a ka jenɛsiya kɛ eh, kungarisɔnɛ de la a y'a ka jenɛsiya kɛ pantalɔndon de la hal'a ka fotokɔrɔ dɔw bɛ f'a b'u fara de mɔgɔ ɲɛ man ka da u kan ɔ o bɛ se ka aw lasigi cogo di k'o b'o lakali aw ye o tuma o lakale man di dɛ o de la k'i ka kunu lakale o ye sunna ye dɛ ala kira tun bɛ k'a ka kunu lakale ala kira bɛ sahabaw cɛ la a bɛ k'a ka funankɛniya don dɔw lakale o tuma tuma min na ala kira ni a sera da sera yɔrɔ dɔ ma abubakar sina k'a fɔ ten tuma min na ala kira ko a ko ne ma ɲinɛ don min kasa bun sa'ida ni ne ni o ye ɲɔgɔn sɔrɔ a yɛlɛnnen a ka ɲaamɛ telin kan ukaza sugu kɔnɔ a bɛ ka baro dɔ bɔ aa a ko ne b'a jigiya baro in a bɛ ne muhamadu kun na dɛ o don o y'a sɔrɔ an taara sugujɔ la o tuma o baro in o bɛ ne muhamadu kun na Nka bɛ y'a jate an ka bi sugu jɔ a baro bɛɛ tɛ se ka fɔ dɛ a ye hali sisan musokɔrɔba caman ka nasan a baro bɛɛ tɛ se ka fɔ dɛ n'i ko i b'a bɛɛ fɔ a ɲɛ kan a bɛɛ fɔ man di cɛkɔrɔba caman ka sugu jɔ a baro bɛɛ fɔ man di dɛ caman de bɛ fɔ ɔ caman tɛ se ka fɔ o tuma tuma min ala kira nin fɔ ko ale b'a jigiya o ko ninnu b'ale kɔnɔ abubakar sina k'a fɔ ten yen a ko ala kira o don ne ni e de tun bɛ taama na ɲɔgɔn fɛ an tun taara voyage la ɲɔgɔn fɛ o tuma a bɛɛ bɛ ne kun na ko ne tun bɛ kɛnɛ kan o don k'i k'a dɔn o don ukaza sugu la i k'a dɔn kasu bun sa'ida a nana a ka ɲaamɛ telin kan a bɛ k'a fɔ a ko ayyuhan nas Ya aw adamadenw isma'u a y'aw tulomajɔ aw k'aw dusukun dayɛlɛn o tuma n'aw y'aw dusukun dayɛlɛn o tuma a ye aw yɛrɛ nafa ni kumaw ye a ko kasu bun sa'ida ye mun fɔ a ko inna man asa Maata ko maa o maa n'a fɔra ko ala k'i balo mm. k'a bɛ fɔ ko ala k'i faga don dɔ n'o ye ala ka hinɛ i la cɛ o cɛ muso muso n'a fɔra ala k'a balo mm. k'a bɛ fɔ don dɔ o tuma ko a fure dalen filɛ ala ka hinɛ a la o tuma mm-hmm. ko wa man maata ni maa min dun fatura mm. faata k'o tigilama banna mm-hmm. wa kullu atin ati fɛn o fɛn n'a fɔra k'o bɛ na de a o bɛ na don dɔ dɛ awa a bɛ na o tuma inna fis sama'i la kabara k'i k'a dɔn kibaruya dɔ bɛ san kaba la koyi wa inna fil ardi la ibara wa i k'a dɔn dugumakolo kɔ kan an kan ka taasi dɛ an kan ka taasi dugumakolo in n'i m'a dɔn mihadun a b'i komi bamunan de bilalen don anw ye an bɛ ka taama a kan wa sankaba in a b'i komi bili de bɛ an sanfɛ min bɛ ka an suma don n'a kɔrɔtalen don an kunna wa i k'a dɔn dolow bɛ ka tɛmɛ sanga ani sanga wa i k'a dɔn baji minnu fɛnɛ ko ninnu tɛna ja koyi wa i k'a dɔn su dibifin a o kan ka adamaden waaju dɛ ko sankaba burujuw caman de b'a la n'o ye sow ye o tuma kisu y'a kali nin don a ko inna lillahi la diinan a ko i k'a dɔn diinɛ dɔ bɛ ala bolo dɛ huwa ahabbu ilayhi min dinikum o diinɛ in de ka di ala ye ka tɛmɛ aw ka kafiriya diinɛ in kan aw bɛ diinɛ min kan bi mali ara nasi a ko mun de la ne ɲɛ bɛ adamadenw na yadhabuna hmm. u bɛ ka taa u bɛ fatu ka taa don kaburu kɔnɔ u bɛ ka taa wala yarji'una hmm. nka an tɛ maa si bɔtɔ ye kaburu kɔnɔ ka na u tɛ ka segin hmm. o tuma yala o o kaburu so dunkew de jɛnna ni sabati ye kaburu kɔnɔ yen ka to yen k'u tɛ segin wa walima aa olu yɛrɛ de dɛsɛlen tolen don yen n'u bɛ sunɔgɔ la yen min ye badabada sunɔgɔ ye ko o kɔfɛ kasu bun sa'id a ye dɔnkiliso damadɔ da a ko i k'a dɔn maa minnu taara kabini maa fɔlɔw la san kɛmɛ kɛmɛ tɛmɛnenw na ko anw ka kan ka an ɲɛnafilɛli taasi olu la a ko tuma min ale y'a ye k'a fɔ saya danganda min don wajibi don bɛɛ bɛ jigin danganda in fɛ don dɔ o tuma ko ale y'a ka mantonw ye i k'a dɔn o ɲɔgɔnna de la maabaw ni maaninw denmisɛnw ni maakɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa o saya in danganda de la ko o tuma a ye kan to ko ale danganiyara anni la mahalata haythu sora alqawmu sa'iru ko sika kɔni t'a la ne yɛrɛ sa'idu min filɛ kuma na a ko don dɔ tɔw taara yɔrɔ min sika t'a la ne yɛrɛ bɛ taa yen nɔ o tuma abubakar ye nin bɛɛ lajɛlen lakale nin y'a sɔrɔ cidenya ma na o tuma kasu bun sa'id a ko diinɛ min tun bɛ yen k'o de ka di ala ye ka tɛmɛ kuresiw ka diinɛ kan n ko o diinɛ in de dira muhamadu ma sallallahu alayhi wa sallam n'o ye silamɛya diinɛ in ye o de la abubakari tun bɛ dɔnkilisow ta tan de maa ɲumanw bolo a bɛ kumakan ɲumanw fana durusi maa ɲumanw bolo ni ka tila ka yala u nɔfɛ ka kumakan ninnu ta o de la anw sisan an ni danfɛnw na sɔn hɛrɛma cidenw ni nabi ɲumanw kɔfɛ ani ala kira ka nɔnabila fɔlɔfɔlɔ a ka sahabaw la wa ale de ka bon ka tɛmɛ sahaba bɛɛ kan i k'a dɔn ale de ye cɛ ye a jɔyɔrɔ ka bon a jɔyɔrɔ kɔrɔtalen don i k'a dɔn a ye ala kira dɛmɛ don min maaw ye ala kira jasi wa a limaniyara ala kira la don min maaw kafiriyara alakira la a ye alakira tiɲɛtigiya don min maaw ye a kalontigiya wa i k'a dɔn ale de ka fisa ka tɛmɛ sahaba bɛɛ kan fɔnkɔɲɔgɔn tɛ min na i komi an y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min maa tala'ati shamsu tile ma deli ka yenge danfɛn kan ka bin danfɛn kan k'a jɔra danfɛn dɔ kan cidenw ni nabi ɲumanw kɔfɛ min hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ abubakiri kan o tuma n'i ma abubakiri dɔn waati kɔrɔn kama innahu awwalu man amana min arrijal cɛ fɔlɔ min limaniyara ala kira ka sahabaw la kumakan kɛnɛman na o de ye abubakiri ye o abubakiri ala kira ko ko n'i ye manton bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ka limaniya bila balansi fan kelen na ka abubakiri kelen ka limaniya bila balansi fan kelen na ko abubakiri ta ka girin ka tɛmɛ manton in bɛɛ ta kan i k'a dɔn nin de ye alaɲɛsiranyɛbaaba yɛrɛ ye nin de ye tigɛnkanba ye nin de ye hinɛ hinɛ mɔgɔ ye wa i k'a dɔn nin abubakiri ale de ye jagokɛlaw ka bila belebele ye wa ale de ye jogo ɲumantigi ye wa i k'a dɔn i k'a dɔn ale de saniyalen don ka bɔ jahiliya nɔgɔ a n'a dibi bɛɛ lajɛlen ma wa abubakar n'i m'ale dɔn ale de y'a yɛrɛ ni funeseriya walisa silamɛ ni silamɛya silamɛw ani silamɛya olu ka se ka lafiya sɔrɔ n'i ma abubakiri dɔn i k'a dɔn ale de ye cɛ ye ala kira y'a sugandi walisa a ka kɛ ale jɛɲɔgɔn ye kow la belebele la kow la belebele min ni diɲɛ ma ɲinɛ a kɔ n'o ye ala kira ka hijira ye ka bɔ maka ka taa madina o tuma n'i ma cɛ in dɔn ale de ye silamɛya mantonw lasegin ni ka na silamɛya ma tuma min na u murutira ala kira fatulen kɔfɛ n'i ma abubakari dɔn i k'a dɔn ale de ye silamɛya cɛri a ka tile la dugumakolo fan tan naani bɛɛ fɛ n'i ma o abubakari dɔn ale de ye cɛ fɔlɔ ye min ye kuranɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ gafa kelen ye n'i ma o abubakari dɔn azzahid ale de y'a ɲɛsin lahara ma ni ka diɲɛ to ye al abid ale de ye alabatolabaaba ye al khashi ale de ye alaɲɛsiranyɛbaaba ye al mutawadi maa ma na min b'a yɛrɛ majigin ka tɛmɛ abubakiri kan cidenw ni nabiɲumanw kɔfɛ almujahid ale de ye diinɛ in lase a cɛsirilen ka se a dan na wa i k'a dɔn a ɲɔgɔn maaba ma na cidenw ni nabiɲumanw kɔfɛ n'i ma o dɔn innahu abubakar siddiq a bɛ fɔ nin de ma ko abubakar siddiq an bɛ allahu taala deli ala ka an nafa ni nin cɛba in ni a bonya a n'a ka hɔrɔma ye an bɛ alahu taala deli ala ka sigida wɛrɛ don an garijɛgɛ la ni alahu taala sɔnna ka an garijɛgɛ don sigida wɛrɛ la o tuma an y'a bila yɔrɔ min an b'a ta o yɔrɔ in na an b'a fɔ wasalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh